An uair dheireanach gur chuaigh Baile Mhic Gonair agus Luach Maigh Caisleán an Laighnigh in iomaíocht siar fiche fiche haon tháinig Baile Mhic Gonair slán nuair a chríochnaigh Luach Maigh Caisleán an Laighnigh ó Thiobraid Árann an chluiche le triúr déag imreoir ar lá ghránna i bPáirc Uí Fhearchair. Chríochnaigh Baile Mhic Gonair an bhliain amach mar sheaimpíní na Mumhan agus seaimpíní na hÉireann. An éireoidh le Luach Maigh Caisleán an Laighnigh díoltas éigin a bhaint amach i mbliana? Nó an éireoidh le buaiteoirí aon chraobh déag Phort Láirge as a chéile seilbh a choimeád ar Chraobh na Mumhan? Bhí Mac Dara Mac Donncha agus Séamus Kennedy i bPáirc an Bhreathnaigh le haghaidh anseo.
Conor Sheahan an pas láimhe trasna. Is leis Paddy Leavey, Paddy Leavey ar aghaidh Pauric Mahony. Tá seans ag Pauric ar a chéad scór. Tá sí buailte ard ag Pauric. Tá sí buailte thar an trasnán. Níor thóg sé Séamus ach 30 soicind. Iomrascáil ar siúl ansin le John McGrath. Tamall fada, tá an tseilbh fós ag na cuairteoirí. Tá seans anseo anois. Ed Connolly, Ed Connolly siar go Ciarán Connolly, Ciarán Connolly ard. Ciarán Connolly thar an trasnán agus tá siad cothrom. Amach i dtreo Dessie, Dessie ag iarraidh seilbh a fháil. Tá sí faighte ag Dessie, ardaithe go hálainn aige. An pas curtha amach aige anois go dtí Páraic. Páraic Mahony ag tabhairt faoin scór. Páraic ag bualadh ard. Dara ceann ón imirt. Tríú ceann ag Páraic Mahony. Stephen O'Keeffe ag teacht amach anois. Agus tá Stephen in ann scóráil. Tá mé á rá leat, tá sé feicthe againn ag scóráil ón imirt. Agus buaileann sé ceann mór millteach fada ansin agus céard a dúirt mé faoi Stephen ag scóráil? An ionsaí anseo ag an lánchúlaí agus an pas láimhe curtha amach aige, oibríonn siad an sliotar suas an pháirc anseo, go leor spáis anseo anois ag John Ryan, John Ryan tabhairt faoin scór agus John Ryan ag aimsiú an scóir! Tá an bheirt leathchúlaí tar éis scóráil. Stephen ag teacht amach, tá sé ar thaobh na láimhe clé an t-am seo, ah, foirfe, foirfe, díreach isteach i lámha Páraic Mahony, an iomáint is fearr is an iomáint is simplí. Paddy Leavey anois, an seilbh faighte ag Paddy, Paddy ag dul trasna na páirce, ah, pas álainn anseo go dtí Dessie, Dessie ag casadh bealach amháin, ah, buille go sciobtha ag Dessie! Coisíocht álainn agus críoch an-deas aige. Patrick Fitzgerald ag seasamh leis fhéin, ag tabhairt. Ciarraí, Ooh! Ní mó seans a pas a bhí ann, seans ar chúl! Cúl scóráilte! Agus an pas ó Patrick Fitzgerald, bhí sé thar barr ar fad, trasna go dtí Kevin Mahony agus, bhuel, buille maraithe na muice. Féach, pas trasna agus rinne an cúlbáire iarracht í a fháil, faighte ag Kevin Mahony, cúl folamh, bang! dul ach píosa deas damhsa ansin ó Ciarán Connolly anois, an pas curtha anseo, an lántosaí, bhuel tá seans ar chúl anseo, cois a chúil oibre, trasna anseo, seans ag Liam McGrath agus sábháilte ag an gcúlbáire, an raibh ag an gcosantóir nó an cúlbáire?
Bhí sé sin ag teastáil go géar ó Luach Maigh, an fear sin Stephen O'Keeffe, dhein sé an lá deireanach chomh maith, just ceann des na cúlbáirí is fearr sa tír. Oibrithe go deas acu lena gceart a thabhairt dóibh, rinne siad gach rud ceart. Yeah. Stephen O'Keefe. Pauric Mahony agus eisean ag tabhairt isteach sa gcúinne, isteach i dtreo Desi. Tá an ceann sin faighte ag Desi. Ah, an fear thar barr ag Desi. Álainn ag Desi. Desi thar a ghualainn. Bhfuil sí thar an trasnán? Tá. Draíocht. Brian anseo go dtí John Meagher. John ag dul ar ruathar. John ag breathnú ar an sprioc. Tá sí buailte ard ag John. Tá sí buailte go deas ag John. Buailte thar an trasnán. Cur chomh maith déanta lena cheart a thabhairt don gcosantóir rinne sé go maith. Tá sí fós curtha isteach, tarraingt fan na talún ansin ach ag fanacht ansin tá Kevin Mahony, Kevin Mahony ag breathnú, Kevin Mahony á bualadh agus Kevin Mahony thar an trasnán. John McGrath, obair mhaith ag John. An pas láimhe curtha ar aghaidh go dtí fear atá ag seasamh leis féin, fear atá leis féin, Ciarán Connolly, mbeidh Ciarán sásta le cúilín, beidh Ciarán sásta le cúilín, curtha thar an trasnán. Sheas sa spás anseo. Dessie ag seasamh leis féin. Mar chosantóir ní ceart Dessie a fhágáil leis féin. Dessie ag scipeáil. Dessie ag bualadh. Dessie thar an trasnán.
yeah an an tréimhse sin roimh leath am ó Baile Mhic Gonair bhí sé just ar fheabhas ar fad. Faighte ansin ag John McGrath. John ag titim. John á bualadh. Imíonn amach. Imíonn ar fóraoil. Poc 65.

Ach tá siad ag fanacht leis, ach tá an díocas is gach rud ag Cormac Power anois, Cormac ag breathnú ar an sprioc bhfuil sé chun tabhairt faoi scór, tá sí buailte an-ard ag Cormac Power, bhfuil sí buailte cruinn ag Cormac Power? Tá sí buailte cruinn ag Cormac Power, haon a fiche is a sé anois. An fheadóg dheireanach séidte anseo anois ag Ciarán O'Regan, tá taispeántas thar a bheith slachtmhar go deo ag Baile Mhic Gonair anseo, tá siad ar ais ina seachtú cluiche ceannais na Mumhan i ndiaidh a chéile agus tógfaidh sé foireann den scoth.